Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. An balima alisilamɛw aw bɛɛ lajɛlen a ni kile nin y'aw bɛɛ lajɛlen ka kileganfɛ foli ye fo aw sigiyɔrɔw la bon eh, kuma kunkuruni eh, bi ta ye bɛ n bɛ jɔn wele bi eh, fo jabatela safi jabate komi i yɛrɛ y'a fɔ i ka kumaw la cogo min kunu ko ko ye e sɔrɔ don min na ko siriki ni mɔgɔw bɔra mɛ ko in y'i sɔrɔ don min kɛ anw ye e fɛnɛ ni siriki ye sinapu la awɔ siriki bɔra n'i ye aw ye siriki baw de aw ka kɛlɛ siriki ɲɛsira la ko tɛ aw ka kɛlɛ a sendonna ko tɛ nin kuma nin cɛ man ɲi i da kɔnɔ ka segin nin kuma ni bɛnnen tɛ i la aw ka o kɛlɛ min i bi k'o fɔ dɛ a kɛlɛ don ne umu ne ka fesibuku kɔ n'a ɲɛ kun ye safi ye ne y'i dɛmɛ a don ne n'i ɲɔgɔnna caman n bɛ fɛn dɔ f'i ye bi safi i jeliɲɔgɔn kɛlɛ n'i m'a dabila i tɛ fosi sɔrɔ a la kɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ fantanya la babani ka fanw ka bila e la siriki taw k'u bila i la bi mariyamu ba taw ka tugu i kɔ bi a bɛ kɛ mun ye ne umu furadama ne ko jeliw ka dɔnkili de ka di ne ye mɛ ne ti u ka vie privée fɛ mɛ bi ne kununna ka fɛn dɔ i ye ne sen don u ka vie privée la wa ne ɲɔgɔnna caman sen donna a la bi parce que ne wulila ka fɛn dɔ ye i y'a bila kunu a ye ne jigilamisɛnya adamadenya la mɔgɔninfin man ka juguya ka farinya ka kɛ tan i ka sinapu walayi bilayi kunu wula fɛ ne y'a kɛ i ka papa sinapu ye a kun bɛ ne ka fesibuku kɔnɔ kunu wulada fɛ kunu sɔgɔma in na n y'a jigin ka bɔ n kun aw ka nin zoliden anw ne kun bɛ taa yen k'a sɛbɛn k'e safi suteni an m'i suteni ko e de an ye sutenansi kɛ a don bingini mɛ a tɔgɔtigiya e de y'a ta mun kɛra parce que fɛn dɔ kun kɛra bingi na musow caman bɛ yen nin nɔ en tant que première femme u ka foyer kɔnɔna na a y'u attristé u ye bingi suteni mɛ e safi de y'a denbajala siri i y'a tɔgɔtigiya kɛ komi i yɛrɛ ko k'i b'i ɲɛ waga mɔgɔw ɲɛ la ko joliden joliden y'i dɛmɛ c'est ton choix an tɛ se k'a fɔ k'i t'u ka bonyamasegin k'u ye mɛ an b'i deli ala ni kira kama anw minnu bɛ ka siriki dɛmɛ n'i taara i ka yɔrɔ ninnu na n'o min ko siriki a fa n'a ba ye silansi min garide kɛ i jija o la i y'an faamu a k'i furukɛ in yɛrɛ kama o fasalen don cogo min bi a sen kan dɛ a k'o ka tɔɔrɔ n'o ka misimisi yɛrɛ dɔrɔn kama a kɛ i den ninnu kama olu ka sini bi kɛ min ye kɛ a k'o kama quoi i ka mɛlɛkɛnin kunko i k'a nɔgɔya parole dɔw bɛ bɔ i ka kumaw la a bɛ dɔ fara siriki kungo kan ni mɔgɔ m'a f'i ye ne b'a f'i ye bi i ka parole man ɲi concert don i taara ko ala ka limaniya di mamasita ma jɔn ye ɲininka kunu tuguni i taara i ka kow la i ka kow kɛ ni buzz nege b'i la y'i ka dɔnkili bila i ka buzz créer siriki to yen e ko k'e den ye siriki ye e bɛ nin kɛ zɔlɔ la e bɛ sɔn ka nin kɛ zɔlɔ la ah i kana an bila kuma na dɛ anw minnu bɛ siriki ka kɛlɛ la anw ye denbatigiw de ye an ko fɛn min ye siriki sɔrɔ a y'an tɔɔrɔ e b'a fɔ ko ne fana sago bɔra yen ko e bɛ yen ayi depuis ko in kana anw ma fana sago ye i bɛ tila tuguni ko fɛn min bɛ yen ko siriki wolofa n'a woloba b'o kalama e o cɛ ka ɲi e da e bɛ ka mun don mɔgɔ hakili la sa siriki kama ala kosɔn quoi mɔgɔ ye fɛn dɔ fɔ k'i ka yafa deli ni panapana kan ninnu k'olu de nana n'o ni problème ye k'a aggraver nkalon tɛ kuma in na dɛ i ye siriki kɛ coupable ye ka sɔrɔ a ma don wa aw ka nin joliden a daminɛna ni tɔmani de ye koyi tɔmani y'i ka clan de kuma nege t'an na dɛ anw de b'a suivi anw kun b'aw soutenir dɛ mais bi kɔni ne fɛnɛ siri eh, eh, eh, safi jabate ko n bɔra bi n bɔra sini nin tɛ mɔgɔya ye ni mɛlɛkɛni fitini siriki ye e soutenir i y'i ka direct kɛ an ye siriki n'a dɔgɔninw ye u ye gɔni fɔ i ka salon kɔnɔna na siriki y'a yira de k'a ba y'i ye wa aw mɔgɔkɔrɔbaw fɛn min donna i ni babani kɔnɛ cɛ siriki ba de ye aw bɛɛ siriki tɛ se ka parti pris kɛ a bɔra ni babani ye cogo min a bɔra n'i fɛnɛ ye siriki tɛ se ka taa babani kɛlɛ ko parce que ko a ni e bɛ ɲɔgɔn na e man ka denmisɛnninw bila o la yɛrɛ n'i b'i ka kɛlɛ kɛ musoba ŋana ye i kelen k'a kɛ kana mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan komi i yɛrɛ ko k'i bɛ mɔgɔw filɛ i ɲɛkisɛ la ko joliden anw fɛnɛ bɛ i filɛ an ɲɛkisɛ la bi an ko ko siriki i y'an faamuya wa siriki kanubaga bɛ yɔrɔ yɔrɔ la an tɛ safi ko la bi mɔgɔ baden bɛ yen o bɛ siriki fɛ o bɛ safi fɛ koyi wa i bɛ nin min na n'i m'a dabila i tɛ fosi sɔrɔ a kɔ jamantanya kɔ i tilala ko siriki bɛ fɛn min na ko e b'o la aw tɛ fɛn kelen na i ni siriki tɛ fɛn kelen na siriki bɛ fɛn min na i t'a la je suis désolé e ni siriki jabate aw tɛ fɛn kelen na aw ka fɛn a ka jan ɲɔgɔn na komi jɛgɛjalan ni baji siriki ye international de e ye sumusigila de siriki bɛ min na mun bɛ tɛ e y'o la siriki ye international de a bɛ taa fan bɛɛ de siriki ye kora fɔra de i bɛ kora dɔ de fɔ siriki bɛ dɔnkili de la a bɛ kora de fɔ i b'o dɔ de kɛ e ni siriki ye fɛn sugu kelen ye siriki si bɛ yɔrɔ min na e bɛ bɔ k'a fɔ jama kɔnɔ ko e ni siriki bɛ fɛn kelen na aw bɛ mun fɛn kelen na aw tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i bɔra joli la sa i donna i dɔgɔninw na ala kosɔn sa i bolo da i kundama na anw de tun b'i soutenir yan an y'i bonya yan an ko yan ko injustice bɛ ka k'i la yan an y'i ka kɛlɛ kɛ yan an y'i ka kɛlɛ kɛ yan e safi ka zorobilen don ka kusi jan ta o man ka mɔgɔ farinya da an bɛɛ b'o kɛ yan mais anw t'an yɛrɛ bila e ka sawura in na denba wɛrɛw bɔlen don bi denbatigi wɛrɛw olu bɛ ka kasi ko siriki e min bɛ sirikiw ka du kɔnɔ sigi la e ka waleya de kɛlen don nin ye e bɛ e ci bɛnnen don nin ne ma franchement c'est décevant quoi ni mɔgɔ ma f'i ye ne b'a f'i ye n'a ka di mɔgɔ minnu bɛ safi fɛ aw kana na ne ka fɛn kɔnɔ tuguni c'est pas grave i m'a fɔ de ko jolidenw tɔgɔ jugu tɛ fɔ depuis ko in daminɛna anw bɛ joliden neni na wa an b'a neni piyan wa depuis e ko e b'a dɔn e minɛ yɔrɔ ye min ye e ko ko joliden ye kɔ ci ka ɲɛ ci o kɛra même pas une semaine siriki ka nin problème kɛra anw bɛ se k'e tɔgɔ to yan mɔgɔw bɛɛ bɛ k'a f'i ma an ko ko mɔgɔw k'i tɔgɔ bila mɔgɔw k'i tɔgɔ bila mais kunu i yɛrɛ bɔra i y'a yira ko fɛn min bɛ ka fɔ an ma fɛn min bɛ ka fɔ ne safi ma ne de y'a kɛ wa n'aw m'aw fɛɛrɛ tigɛ safi la n'aw y'aw sigi ka safi lajɛ nin na yan ni safi ma bɔ yan nɔ k'a fɔ ko siriki ye nin coupable ye ka siriki ka image tɔnin don bɔgɔ la o k'a fɔ n ma pu a y'aw sigi k'a lajɛ la a b'a sira ka dɔn dɔn a bɛ bɔ a bɛ indice kunkurunin bila a bɛ bɔ a bɛ indice kunkurunin bila a tɔ tora safi e k'a fɔ i ka nin sinapu jugu sago ninnu kɔnɔ de ko siriki ye nin waleya in kɛ a tɔ tora o de e tɔ tora k'o de fɔ an ye sa ala ni kira kosɔn an y'i bila kira mantɔnya la quoi n'i ma dɔ bɔ siriki kunko la i kana fosi fosi fara siriki kunko kan ka segin n'i ma dɔ bɔ siriki kunko la i kana foyi foyi foyi foyi de fara siriki kunko kan yan nɔ anw b'i deli quoi haju wɛrɛ bɛ anw na yan nin nɔ min tɛ nin ye mɔgɔw de wulilen don suw bɛ kɛlɛ la tilew bɛ kɛlɛ la ko siriki ka art kana tiɲɛ e de bɛ bɔ don o don ka e, pɛnsini dɔ lanse piki lanse ka tɛmɛ e ɲɛna ko mɔgɔw ye denmisɛnnin ye k'u tɛ kumaw kɔrɔ dɔn an bɛɛ bɛ ko kɔrɔ dɔn i y'an filɛ ni ɲɛ min na ko zolidenw dɛ an fɛnɛ b'i filɛ n'o ɲɛ kelen ye bi ne fɛnɛ kɔni ne ma deli ka n sen don star kɛlɛ la mais n'i ma sabali dɔ bɛ e fɛ o bɛ babani fɛ o bɛ siriki fɛ o bɛ mariam ba fɛ wa o bɛ asu ɲamɛ fɛ mais i ka nin ko ninnu bɛɛ bɛ i kɔla bila ka tila tuguni basali fude ne b'a f'e ma bi yafa belebeleba an bɛɛ y'i tɔɔrɔ nin kama yan yafa belebeleba safi ni mɔgɔ fɛn fɛn sera ɲɔgɔn ma yafa belebeleba ni mɔgɔ tun bɛ taa sɛbɛn ne umu ne tun b'a sɛbɛn nollywood ninnu mɔgɔ wɛrɛw tɛ o sanfilikaw de don an y'a faamuya u n'anw ka kin bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ de ne bɛ bɔ zone industrielle de la ne ne kɔrɔw t'u la ne dɔgɔninw b'u la mariam ba ni solo kante min bɔra ka mariam ba yira o solo kante o n'anw bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn dɔn mali zone kɔnɔna na mais an ye mariam ba to yen nɔ k'an tugu aw kɔ yan nɔ fo mɔgɔw bɛ ne kɛlɛ an ni mariam ba de ye kelen ye a bɛ ta a bɛ ta ja aw tɛ mɔgɔ di ja e safi e tɛ mɔgɔ di e bɛ se ka nin bɔ i da la cogo di ko ko ye e sɔrɔ don ko siriki n'olu mɔgɔw tun bɛ k'u afficher nin cɛ ka y'e da siriki ka e, e, mɔgɔw kɛlɛ ko parce que k'u ni e bɛ ɲɔgɔn na an a ma fɔ k'i ka mɔgɔ kɛlɛ siriki nɔfɛ e bɔra ka kuma waleya min fɔ i da la tan e t'a dɔn siriki kuma na wa e ta in don ko siriki tɔgɔ tun b'a la i tɛ min kalama e ye siriki tɔgɔ fɔ i ka fɛn min bɔra siriki tɔgɔ tun b'a kɔnɔ malgré anw y'i soutenir siriki tɔgɔ tun b'a kɔnɔ mais e ye siriki mankan mɛn wa o malgré que i den don e y'a mankan mɛn wa a ye jaabi wa a ye mun f'i ye e k'o parole a ye siriki ka image nɔgɔ siriki kun y'i ka victime y'a don e y'a mankan mɛn a ma kuma parce que muso in y'a den mara di i bɛ tila tuguni k'o fa n'o ba b'o kolo kalama a fa n'a ba bɛ mun kolo kalama sokɔnɔ ko i bɛ bɔ n'o ye ka na n'o réseaux sociaux sanfɛ mun na sisan i dɛsɛra videomaniw kɛlɛ bilali la i yɛrɛ bɛna kɛ videomani y'an bolo an bɛ yan i tɛ ko ye yan i tɛ ko ye yan i bɛ minnu sara kɛ olu bɛ min fɔ an fana bɛ se k'o ɲɔgɔn de fɔ wifi min b'i bolo o de b'an bolo réseau min dayɛlɛlen don o réseau kelen don dayɛlɛlen don an bɛɛ yan

non non umu ko n b'a fɔ depuis 2015 a y'a sigi fɛn o fɛn bɛ réseau kan ne b'a bɛɛ fɔ parce que n bɛ n ka telefɔni bɛ n bolo ne ka vie bɛ telefɔni kɔnɔ hali n tɛ tele lajɛ ni ne ko ko n bɛ réseaux sociaux décortiquer n b'a décortiquer mais safi trop c'est trop i sabali i sabali i sabali kuma na kana sabali mɔgɔ wɛrɛ sabali i wolodenw ye i ka dɔnkili bɛɛ tigɛli mali an y'i soutenir a kan dɔnkili yɛrɛ t'i bolo bilen i ye jeliya tiɲɛ ni mɔgɔ m'a f'i ye ne b'a f'i ye i ye jeliya tiɲɛ jeliya tɛ ne ko bɛɛ ko safi bɛɛ ko safi a waleya bila a dabila walayi bilayi ko n'i ɲin ma tiɲɛ f'i ye i b'i jugu sara a b'a bakuruba f'i ye awɔ n b'a f'i ye dɛ bin min b'i nɔfɛ infiltrer la don dɔ la nin b'a yɛrɛ ɲini la parce que i sennɔ ka tel'a ma a t'i ta ɲa n'i ma nin dabila n'i ma nin dabila walayi n'i ye buguri k'i tilaɲɔgɔn bɛɛ ɲɛ la i kelen bɛ tulonkɛ kɛ i ɲɛna k'i kɛra fɛn ye i ma taa yɔrɔ si fɔlɔ e ma kɛ foyi ye fɔlɔ awɔ i boloma dalen don fɛn minnu ma kɛ an bɛɛ boloma dalen don a kan awɔ ala ni kira kosɔn quoi siriki ka image tiɲɛni man ɲi i la i sen bɔ a la i ye min kɛ kunu a daw ma n'i taara yɔrɔ min n'o mɔgɔ min y'i ɲininka ko siriki kuma bila n'u ye concert min kɛ siriki ye kana taa kɛbagaw b'a la awɔ n'i taakun de ka taa jɛnɛba sin ta ni binta si ta fɔ yen an ma besoin a la kɛbaga b'a la awɔ ko min b'i ni sokɔnɔmɔgɔw cɛ yen nɔ an besoinnen t'a la k'a dɔn mhm. siriki bɛ problème min na bi an mago b'o de la k'o de régler ahan n'i t'a fɛ i nenibaga fɛnɛ ka caya siriki dɛmɛbaga ninnu i ɲɛ b'a la dugu bɛɛ de dɔ b'a la lakarili ma ɲi mɔgɔ ma ko ye safi jabate da ma ɲi mɔgɔ ma ko ye safi jabate kuma tɛ e star artiste tɔ awɔ da ma ɲi mɔgɔ ma dɛ aw b'a fɛn fɛn fɔ ko mama jara kiriti karata mama jara a ye ne umu balayira ko pariya awɔ ça fait pour k'a fɔ aw ye quoi aw bɛ fɛn fɛn kan k'a ɲagami ɲagami a bɛɛ de bɛ yan awɔ aw bɛ fɛn fɛn kan k'a fereke fereke k'a ɲagami ɲagami a bɛɛ de bɛ yan ne bɛ se ka n sigi k'a fɔ a y'an lafiya quoi aw ɲɛna k'aw bɛ kuma ni fɛnw na ko kuma ka ɲi aw dɔrɔn de da k'aw dɔrɔn de bɛ se kuma na an bɛɛ bɛ se aw bɛ ka bɔ ni vie privée minnu ye k'u étaler étaler étaler kɛ bɛɛ ka kunkurunin dɔ bɛ bɛɛ tɛgɛ mɛ an b'an yɛrɛ de dɔn wa ne ta fɔli ya a tɛ ne tɔɔrɔ a tɛ n tɔɔrɔ a ma se mɔgɔw k'a fɔ ne yɛrɛ bɛ se ka n sigi depi n bangena don min na ka na se bi ma n'a lamɛnni tɛ mɔgɔw tɔɔrɔ kɛ n b'a fɔ jama ye jama b'a mɛn n'a ma n ko diya mɔgɔ ye a tɛ n ko goya mɔgɔ ye wa n'a ma bɛn mɔgɔ minnu ma kɛ ala ma bɛɛ da ko bɛɛ ka kɛ bɛɛ fɛ an kuntigi mamadu kɛ walayi bilayi ala ale de jiginna ko ka na ci lase walayi bilayi bɛɛ ma kɛ ale fɛ awɔ bɛɛ ma kɛ ale fɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ ne umu fɛ wa e safi jabate n'i m'i cogo dɔn n'i m'i cogo dɔn ni siriki ko i ka kariyɛrɛ a bɛ tɛrɛ ta ne t'i sinapu bilen dɛ kunu n y'a kɛ walayi bilayi kunu n y'i ka sinapu kɛ sɔgɔma na n wulila n ye fɛn min ye n y'a jigin hali ni siriki ko bɛ senna ne ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na i tɔgɔ la n k'a ye safi to yen safi den ne siriki mɛ e b'a fɔ ko siriki bɛ e ka pariti ta kɛlɛ la e ni baw bɛ ɲɔgɔn na denw ka mun b'o la a y'a bɔ yen safi ka mun bɛ e ni babanin ka kɛlɛ la e, e, siriki pilito a ka mun b'a la ne bɛ tɔgɔ fɔ dɛ i ni babanin de don siriki ka mun b'i ni babanin ka kɛlɛ la walayi basalifu den ye hɔrɔn ye fanta sakɔ ye min kɛ a y'o ɲɔgɔn de kɛ tumani ye min kɛ a y'o ɲɔgɔn de kɛ depi ko in kɛra an m'a mankan mɛn a m'a fɔ a finnen don a m'a fɔ a jɛlen don walayi siriki ba ye babanin kɔnɛ ye walahi bilayi nin hɔrɔn ye nin muso ye nin hɔrɔn ye ne umu b'a fɔ bi walayi bilayi basalifu den ye hɔrɔn ye walahi bilayi mariyamu ba ye hɔrɔn ye waleɲuman dɔn fitirigale tɛ walahi bilayi asu ɲame ye hɔrɔn ye a y'u dɛmɛ a don kɛ ka bi de kɔnɔ wa a y'a sɔrɔ don min kɛ walayi u ma to kɔfɛ mɛ a y'i fɛnɛ suteni a don mɛ i bi ka min k'a la kɛta tɛ kɛta tɛ n'i ma ɲina a ma ɲina ne tɛna kuma janya fɛn bɛɛ bɛ denwolo kɛ kuma bɛ bawolo de kɛ wa mɔgɔ min mana nin ye k'a da bɛ duko kuma na da bɛ afɛri ko kuma na ni du kɔnɔ mɔgɔw ko fininɔgɔ bɛ ko soju la de n'a bɔra kɛnɛ ma an b'an da don a cɛmancɛ la piɲɛ wa fosi tɛ bɔ a la safi bɔra n'a ye wa an b'an da don a la anw bɛ yan siriki ka image dilanni kama n'a ko k'a b'a nɔgɔ kɛ an bɛ bɔ k'a fɔ tɛmɛ siriki la i bɛ ka fɛn fɛn kɛ a tɛ ka siriki dɛmɛ siriki dɛmɛ yɔrɔ bɛ yɔrɔ min kana ta yen siriki dɛmɛ bɛ yɔrɔ min kana taa yen an tɔɔrɔla an tɔɔrɔla e ye jɔn ye ko kɛlɛ tɛ ban e bolo adamaden n'i ma sabali diɲɛ na i bɛ sabali kiyama de e ko ko fɛn min bɛ se ka e ni mariyamu ba bila kɛnɛ kelen kɔnɔ k'o ye nafolo de fɛn min ala y'a ka masaya yiri la e ni mariyamu ba bilala kɛnɛ kelen kɔnɔ nafolo ko tun tɛ yen dɛ ayi mariyamu ba bɔra a ka so ka n'i dɛmɛ i kungo la i ka so i kan bɛ siriki min ma k'i den maramba bɔra ka so a taara i dɛmɛ ka sirikiba kungo kɛ i ka so nafolo de dir'i ma ye awi maramba y'i yɛrɛ wele i n'a ye kɛnɛ kelen kɛ i y'a kuma fɔ hali a ma kalo fila kɛ aw ye kɛnɛ kelen kɛ wa dɛrɛmɛ ma d'i ma kɛnɛ kɔnɔ dɛrɛmɛ ma d'i ma kɛnɛ kɔnɔ f'a nan'i dɛmɛ i kungo la mɔgɔw bɛ ka bɔ don o don ka taa kow kɛ jeliw b'u dala jeliw b'u dala e kelen n'i bɛ bɔ i bɛ i bɛ ko kelen kɛ i bɛ cɛnin ka imaji nɔgɔ tuguni e de bɛ fɛ k'a jira mɔgɔw la sa ko siriki ye nin kɛ sa kɛ parce que e de n'a bɛ du kelen kɔnɔ e ye fɛn fɔ tiɲɛ don nkalon don mɔgɔw bɛ pɛnsi k'a la i t'i yɛrɛ minɛ han i t'i sen bɔ nin ko in na ne tɛ sigi yan mɔgɔ dɔgɔya kama mɛ ni min ye ko kɛ n'a ma bɛn ne b'a fɔ i kanu kun bɛ ne na dɛ n tɛ k'i deteste bi fɛnɛ dɛ mɛ i ka waleya dabila n'i m'a dabila i kelen bɛ kulonkɛ kɛ i kelen bɛ kulonkɛ kɛ dɛ wa ne tugur'i kɔ i yɛrɛ tɛ dɛ i ye zoro dɔ i ko bɔrɛgali ja i ko ja n ye voilà parce que n'o fɔra yɔrɔ yɔrɔ ne bɛ tugu o tigi kɔ n b'o kɛlɛ kɛ a banna n t'i jogo m'a ɲɛɲini wa i ka dɔnkili n bɛ to k'a kɛ n b'a sinapu ni fɛnw kɛ mɛ nin ye mun ye wa mɔgɔ caman b'i nɔfɛ bi ni hinɛ de ye jama tug'i kɔ safi kɔsanni na yan ni mɔgɔ m'a f'i ye ne b'a f'i ye awɔ i tɛ ka tɔgɔnin bɛɛ tiɲɛ tɔgɔnin min b'i la i bɛ k'o tiɲɛ e bɛ mun kɛ sumu sumu i taatɔ sumu wɛrɛ i bɛ bila mobili kɔnɔ e bɛ fɛn min na safi an bɛɛ bɛ se ne yɛrɛ bɛ se k'a daminɛ hali sini sɔgɔma ne bɛ se ka miziki gun sisan nɔ ka sinapu k'a la ka volan minɛ ka diɲɛ minɛ kɛ ka n kɛ tan kɛ tan kɛ i si sera yɔrɔ min na i bolo da i kundama la an bɛ siriki dɛmɛ la an tɛ ko wɛrɛ la ala ni kira kosɔn cɛnin ka image jɛlen to wa nafigidenninw n'a ye nin ye fɛn min ka d'a ye aw k'a fɔ ba ma n ka sira tɛ n kɔkuma na page minnu fana bɛ mɔgɔw nɛni ko safi fɛn min ka d'aw ye a y'a fɔ n mago t'a la tiɲɛ de bɛ fɔ an bɛ an bɛ an bɛ bɔ nin ko in kɔnɔ an bɛ taa ko wɛrɛ kɛ an sɛgɛnna mun de bɛ juguya la mun de ye farafin juguya aw ma farafinna dubaw ye bi wa e eh, maliyɛn aw ma farafinna dubaw ye aw ma maliyɛnya ye aw ma juguya ye aw ma besenkɔnɔya ye bi e eh, jabaru wayidu aw ma janfa ye wa aw ma siriki jabate ka janfa kolon ye bi aw ɲɛ tɛ nin mɛlɛkɛni ka nijuguya kolon na bi malidenw a tɛ wuli aw ka muso dɛmɛ a kunko la aw ma furuso juguya ye bi aw ma furuso janfa ye bi muso k'a ka furu sɛgɛn kɛ k'a ka furu tɔɔrɔ kɛ a den kɛra fɛn ye ko fo k'o tiɲɛ ee jabaru a ka sabali buna hadama ka sabali mɔgɔ tɛ foyi sɔrɔ juguya kɔnɔ mɔgɔ tɛ foyi sɔrɔ ɲɛngoya kɔnɔ autorité maliyɛn minnu bɛ nin ko la aw ye tiɲɛ ye bi aw ɲɛ bɛ nin na aw tɛ siriki labɔ nin juguya kɔnɔ aw tɛ fanta sago ka sɛgɛn kɔ lajɛ wa aw tɛ muso ka sɛgɛn lajɛ muso bɛ sɛgɛn de k'i wolo dɛ muso ye sɛgɛn min k'a wolo dɛ a t'a kɛ ala kama a ka muso ka sɛgɛn kɔ d'a ma a ye muso da jugu ma bi a ye muso da tɔɔrɔbagaw ma bi a ye muso da janfabagaw ma bi bɛɛ bɛ k'i ta fɔ fanta sago ma bi a tɛ fanta sago lajɛ wa ee ala